masa min ka dunyalatigɛ ɲɛnabɔ k'a di anw ma yasa an kana sɛgɛn an bɛ dunya min kɔnɔ ala subahana wa taala k'a ɲɛnabɔ k'a d'an ma yasa an bɛ balo balocogo ɲuman na a k'a ɲɛnabɔ k'a d'an ma ni mun ye o de ye silamaya sariya ye n'an ka baara kɛ ni silamaya sariyaw ye silamaya ka taabolo minnu bila an senkɔrɔ n'an taamana o taabolow kan silamaya ka jɔyɔrɔ minnu yira an na n'an jɔla o jɔyɔrɔ la a ka sigiyɔrɔ minnu yira an na n'an sigila o sigiyɔrɔ ninnu na an bɛ lafiya sabu an ka ɲɛnamaya in a ɲɛnabɔlen don k'a d'an ma anw tɛ se ka d'a la fiyewu k'a fɔ masa min ka hɛrɛ caman kɛ anw ye k'a sɔrɔ an ma fɛn k'a ye masa min ka nɛɛma caman labila an ye ka sɔrɔ an ma fɛn k'a ye n'o masa ko k'an kana sira min ta an y'a dɔn k'a fɔ an ka hɛrɛ tɛ o sira tali la o masa bɛna doni min ɲun an kunna an y'a dɔn k'a fɔ an ka hɛrɛ le bɛ o doni tali la mun kama ala ka hɛrɛ kɛ anw ye ka sɔrɔ an ma fɛn k'a ye o o ala tɛ sɔn k'an bila sira kan sira min tali bɛ kɛ anw ma bɔnɛ ni tacɛ ni halaki ye abadan maa si man kan k'o miiri ni maa min k'o miiri i tɛ ala dɔn sabu n'i ka ala dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ala tɛ mɔgɔ bila kolankolon na ala tɛ mɔgɔ bila sira jugu kan ala tɛ taabolo jugu yira mɔgɔ la a ka fɛn o fɛn jira an na a ka doni fɛn fɛn ɲun an kunna hɛrɛ b'a la a tali sira tali hɛrɛ b'a la doni tali hɛrɛ de b'a la an b'ala tando o nɛma siyaman kan n'a sɔrɔ an b'a faamuna an bɛ ala tanu a ka nɛma kɛnɛkantaw an'a ka nɛma dogolenw an bɛ ala tanu silamaya nɛma kan o min ka bon ka tɛmɛ nɛma bɛɛ lajɛlen kan ala bɛna fɛn o fɛn di adamaden ma min ka fisa n'a bɛɛ ye min ka bon n'a bɛɛ ye ko bɛɛ laban o le silamaya nɛma ye anw bɛ ala tanu n'an ka silamaya nɛma ye k'a ɲini ala fɛ a k'an fatu silamɛya in kan ala k'o nɔgɔya an ma an bɛ kisi ni nɛma caman ɲini ala fɛ k'o kɛ cidenw ka sɔn hɛrɛma kan min ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam ale de nana yɛrɛminɛ walada caman di adamadenya ma a nana adamaden kalan jogobaw la n'adamaden sabatila o jogobaw kan an y'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ b'a kunsin an ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kan a tɔɔrɔ sababu tɛ dɔ wɛrɛ ye an ka ala kira kɔ bila an ka ala kira ka sira bila an ma baara kɛ ni ala kira ka ladilikanw ye sallallahu alayhi wa sallam ala kira de kɛla an ka fe wuruzi ye ala kira de kɛla an ka fe vɛriti ye a ye vɛriti bɔ yɔrɔ minnu na an k'an ka tɛmɛ o siraw kan an tɛ siran sabu a ye sira d'an ma a ye wuruzi bɔ yɔrɔ minnu na an k'an ka fɛɛrɛ minɛ k'o baaraw dabila an ka hɛrɛ de b'o la dunya kɔnɔ yan kaburu kɔnɔ ani kiyama kɛnɛ kan ala kira sallallahu alayhi wa sallam a y'an kalan nin jogoba ninnu na ka tila ka yɛrɛminɛ walada caman di an ma furu kɔnɔ baara ɲɔgɔnya la feere la sigiɲɔgɔnya la ala kira ye an kalan jogoba minnu na n'an ka baara kɛ n'a ye sigi bɛ diya n'an ka baara kɛ n'a ye baara ɲɔgɔnya bɛ diya n'an ka baara kɛ n'a ye furu bɛ sabati nka n'an ma baara kɛ ni ala kira ka tagabolo ye furu kɔnɔ furu bɛ yuguyaba a laban bɛ taa laban saya de ma a dun ma dabɔ o kosɔn n'an ma baara kɛ ni ala kira ka ladilikanw ye sigi la sigi bɛ kunaya a bɛ goya a bɛ gɛlɛya n'an ma baara kɛ ni ala kira ka ladilikanw ye baara ɲɔgɔnya la baara ɲɔgɔnya bɛ gɛlɛya an bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ tigɛ ɲɔgɔn na an kasa bɛ don ɲɔgɔn nun na n'o kɛra ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ an bolo komi an bɛ balo la cogoya min na hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma an bɛ dugawu kɛ a ka somɔgɔw ye a n'a ka sahabaw ani maa ɲuman minnu ka diina baara ka tugu ala kira kɔ ala kira k'a sen ta yɔrɔ min na o k'o sen ta yen ala kira k'a sen bila yɔrɔ min na o k'o sen bila yen o kɛla sababuya ye olu lafiyala duɲa kɔnɔ ka lafiya kaburu kɔnɔ hali ala fɛ yen ninnu lafiyalen don o la n'a ma ɲɛ an fana ka lafiya ninnu ka lafiya ɲɔgɔnna na fo an ka olu ka taabolo ta ka baara kɛ n'a ye ka sabati a kan an bɛ ala subhanahu wa taala dali ala k'o nɔgɔya an ma ayuha almuslimun alafadil almukramun aw folen kɔfɛ ni silamaya foli ye kisi foli ni badenya foli an k'a dɔn k'a fɔ walada min b'an bolo nin waati in kɔnɔ o de ye ala ye jɔyɔrɔ min di cɛ ma furu kɔnɔ ala ye doni min ɲun cɛ kunna furu kɔnɔ cɛ ka kan ka mun kɛ muso ye ala ye muso min don i garijɛgɛ la muso min kabila jɛnna k'a d'i ma badenw jɛnna k'a d'i ma a dil'i ma ni ala tɔgɔ de ye a dil'i ma silamaya sira de kan a dil'i ma ni ala kira tɔgɔ de ye sallallahu alayhi wa sallam yala o silamaya b'a bolo kuru a tɛ ladilikan dɔw d'i ma i ka kan ka min kɛ o muso in ye wa sabu muso ye kalifa de ye ala k'a kalifa i ma de i ta tɛ a tigiw bɛ yen o Sani a ye se e ma dɔw de tun b'a balo la sani a ye se i ma dɔw de tun b'a fɛɛrɛya bɔ la sani a ka se e ma dɔw de tun b'a furakɛla n'a banana sani a ka se e ma dɔw de tun b'a ka negelaw kɛl'a ye e k'a ye olu bolo k'a ka d'i ye o fana k'a singa i ma o la i ta tɛ a tigiw bɛ yen silamaya bɛ doni dɔ ɲun cɛ kunna furu kɔnɔ cɛ ka kan ka o doniw ɲun jagoya n'i tɛ fɛ i n'ala ka kɛlɛ n'i tɛ fɛ i n'ala ka bila ɲɔgɔn na n'i tɛ fɛ juguya ye don i ni ala cɛ kalifa min dil'i ma i janto a la innal ahda kana anhu mas'ula kalifa min dil'i ma ala b'i ɲininka a la lahara don n'a tiɲɛna i bolo bɔnɛ ni ta tiɲɛ o de b'i kɔnɔ na i ka seli kɔfɛ i ka sun kɔfɛ jaga bɔli kɔfɛ heji kɛli kɔfɛ fɛn min bɛ n'i sɛgɛn lahara don o de ye kalifa min dil'i ma n'i ma s'a minɛ cogoya la n'a tiɲɛna i bolo seli t'i bɔ bolo la sun tɛ i bɔ bolo la jaga bɔli t'i bɔ bolo la heji yɛrɛ caman kɛli t'i bɔ bolo la fo ala ye i ka kalifa in hakɛ cɛ i ka baara ɲumanw na k'a d'a ma cɛ siyaman le bɛ baara ɲuman kɛ la nka bi lahara don baara ɲuman in bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a d'a furumuso ma sabu a y'a furumuso tɔɲɔ duɲa kɔnɔ k'a lakasi k'a tɔɔrɔ ka bɔnɛ jigin a kan k'a lebu k'a hakɛ bɛɛ ɲagami sabu a bɛ cɛ caman ɲɛ na k'a fɔ muso ye jɔn de ye min k'a diya a b'o kɛ muso la ayi silamɛya ma sɔn dɛrɛ n balimacɛ o kama i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ i ka nin walandaw lamɛn hali n'i tun y'a mɛn ka kɔrɔ nka hakililajigi de don k'a lɔn k'a fɔ an furumuso minnu b'an bolo so kɔnɔ u ka hakɛ belebele de b'an kan lahara don na i bɛ ɲininka a la i bɛna ɲininka i ka seli la cogoya min na i bɛna ɲininka i ka sun na cogoya min na i bɛna ɲininka i ka heji la cogo min na i bɛna ɲininka i ka jagabɔ la cogoya min na i bɛna ɲininka i bangebaga fila hakɛ la cogo min na i denw ka hakɛ i sigiɲɔgɔnw ka hakɛ a bɛɛ sanfɛ o de ye i furumuso hakɛ ye i bɛna ɲininka o la balimacɛ n'a tiɲɛna i bolo i ta tiɲɛna i halakila asaadatu zawjiya min ahami ahdafi zawaji fil islam silamɛya ka furu kɛ laɲini juman kosɔn yaasa furuɲɔgɔnma fila u ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn na u ka dagamu sɔrɔ ɲɔgɔn na u ka lafiya u ka furu kɔnɔ furu kɛla de yaasa furuden fila ka lafiya furu kɛla de yasa furuden fila ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔ a ma kɛ k'a fɔ cɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mais muso tɔɔrɔlen don cɛ ka nisɔndiya muso dusu kasilen don silamɛya ko muso ma k'a ye cɛ cɛ ladiya ka cɛ ladon ka cɛ sutura a k'o min ɲini muso fɛ k'a y'o kɛ cɛ ye a k'o kelen de ɲini cɛ fɛ k'a y'o kɛ muso ye ala b'o fɔl'an ɲɛ na kurana kɔnɔ yan masa min ka se kɔrɔtalen don walahunna mithlu ladhi alayhinna bil ma'ruf ala ko yan masa min ka se kɔrɔtalen don a ka ɲumanya fɛn o fɛn ɲini muso fɛ k'a y'o k'a cɛ ye n'a m'o kɛ fiyewu a t'arijinɛ sɔrɔ n'a m'o kɛ fiyewu a tɛ lafiya dunya kɔnɔ ni muso m'o k'a cɛ ye fiyewu a tɛ lafiya kaburu kɔnɔ ala ye o ɲumanya min ɲini muso fɛ k'a y'a kɛ cɛ ye k'a y'o ɲumanya kelen de ɲini cɛ fɛ k'a ye o kɛ a muso ye balimacɛ i tulo b'a la an ye kalo damadɔ kɛ an bɛ kumana an baw fɛ u ka kan ka min kɛ furu kɔnɔ an ye ɲumanya fɛn o fɛn fɔ ko muso ka kan k'o kɛ cɛ ye ala ye o ɲumanya kelen jagoya cɛ kan ko a y'o k'a muso ye muso ka kan ka cɛ ladon cɛ fana ka kan ka muso ladon muso ka kan ka cɛ sutura cɛ fana ka kan ka muso sutura muso ka kan ka cɛ ladiya cɛ fana ka kan ka muso ladiya muso ka kan ka cɛ bonya cɛ fana ka kan ka muso bonya muso ka kan ka i janto cɛ ka ɲɛnamaya la cɛ fana ka kan k'i janto muso ka ɲɛnamaya la muso ka kan ka cɛ lamɛn cɛ fana ka kan ka muso lamɛn muso ka kan ka kolo cɛ ye cɛ fana ka kan ka kolo muso ye ɲumanya fɛn o fɛn n'o ɲinina muso fɛ k'a y'o k'a furucɛ ye o ɲumanya kelen de fana ɲinina cɛ fɛ k'a y'a kɛ muso ye muso bɛ kungo sɔrɔ lahara don cogo min na n'a ma cɛ ladon n'a ma hinɛ cɛ la n'a ma cɛ sutura n'a ma cɛ bonya n'a ma cɛ lamɛn n'a ma to cɛ kɔ a bɛ kungo ni dɔgɔyama min sɔrɔ ala bolo lahara don na ni cɛ fana m'o kɛ muso ye cɛ fana bɛ dɔgɔyama ani kunmasuulu ani jalaki banbali sɔrɔ ala fɛ yen ten muso ka arijinɛdon dɛnin bɛ cɛ ladon la cogoya min na muso ka arijinɛdon dɛnin bɛ cɛ bonya na cogo min na cɛ sutura la sira minnu kan cɛ fana ka arijinɛdon fana dɛnin bɛ muso ladon ani ka muso ka bonya ka hɛrɛw ɲɛsin a ma ka jɔ n'a ka hakɛw ye ala ye hakɛ min ɲun cɛ kunna k'a y'o kɛ muso ye ala kira ye hakɛ min ɲun cɛ kunna k'a y'o kɛ muso ye cɛ fana ka arijinɛ kɔnɔ don fana dɛnin b'o la a ka seli kɔfɛ a ka sun kɔfɛ a ka heji kɔfɛ a ka jaga kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ cɛ bɛna ɲininka a furumuso hakɛ la n'o tiɲɛna i bolo seli jɔyɔrɔ tɛ yen n'o tiɲɛna i bolo heji jɔyɔrɔ tɛ yen ne balimacɛ n'o tiɲɛna i bolo jaga jɔyɔrɔ tɛ yen hali n'i ye fan bɛɛ kɛ misiri ye n'a sɔrɔ i b'i furucɛ i furumuso kɔni tɔɲɔna i b'a lakasi i b'a tɔɔrɔ i bɛ bɔnɔ jigin a kan i ka sira t'a fɛ i mako t'a la n balimacɛ a lɔn k'a fɔ i n'ala bɛ ɲɔgɔn na sabu fɛn dɔ le kalifala i ma i ka kalifa tiɲɛ ala de ko lahara don fɛn minnu kalifala an ma k'a b'a ɲininka a la ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ɲɛna ala b'i ladiya a b'i sara nka n'a tiɲɛna i bolo bɔnɛ ni ta tiɲɛ b'a kɔfɛ ala m'a f'i ɲɛna kuranɛ kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don k'ale ka kalifa yira sankolo la k'a yira dugukolo la k'a yira kulubaw la sankolo dugukolo kulubaw o bɛɛ jɛnna k'a fɔ ala an tɛ se kalifa in kɔrɔ ko adamaden de ka kalifa in ɲun ala tilala ka min fɔ innahu kana zaluman jahula ko adamaden kɛla a yɛrɛ kun tɔɲɔbaga ye adamaden kɛla kolɔnbali ye o kalifa ninnu dɔnnibagaw ye caman fɔ a la nka cɛ ka kalifa du nin kɔnɔ muso b'a la ala ye muso kalifa cɛ ma a ka balo a kalifalen don i ma a ka fɛrɛyabɔ a kalifalen don i ma a furakɛli n'a banana a kalifalen don i ma a siso a bɛ la dilan min kan a bɛ sutura so min kɔnɔ o kalifalen don i ma muso yɛrɛ kan ka lafiya cogo min na a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ o bɛɛ de talen don ka kalifa cɛ ma fɛn fɛn n'o bɛ kɛ lafiya ye fɛn fɛn n'o bɛ kɛ sutura ye fɛn fɛn n'o bɛ kɛ kunkɔrɔta ye ka ɲɛsin muso ma ala y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'o ɲun cɛ kunna balimacɛ a dɔn k'a fɔ doniba de bɛ i bolo ala ye doni min ɲun i kunna n'o ye furumuso ka hakɛ o la an y'a yira k'a fɔ o kunnaja ni o dususuma min ni ala y'o kɛ furuden kelen kelen bɛɛ ye furu kɔnɔ o tɛ se ka sɔrɔ abada fo furuɲɔgɔnma fila bɛɛ lajɛlen ka jɔ jɔyɔrɔ la ala ko furuden fila ka jɔ jɔyɔrɔ min na ka bɛn ala ko masa min ka se kɔrɔtalen don wala hunna mithlu ladhi alayhinna bil ma'ruf a ye ɲumanya min jagoya muso kan ko a y'o ɲumanya kelen jagoya cɛ kan cɛ kan ka lɔ lɔyɔrɔ dɔw la furu kɔnɔ muso man kan ka lɔ yen muso kan ka lɔ lɔyɔrɔ min na furu kɔnɔ cɛ man kan ka lɔ yen bɛɛ n'i ya baara bɛɛ n'i jɔyɔrɔ n'i y'a ye an bɛ bɔ moto kan nɛgɛso kan mɔbili kɔnɔ an bɛ bɔ hɛrɛ la ka don hɛrɛ la sabu sariya dɔw de bɛ sira kan o maa minnu bɛ sira kan n'olu ka sariya bonya an bɛ taa hɛrɛ la an bɛ kɔsegi hɛrɛ la nka maa minnu bɛ sira kan a mototigi a nɛgɛsotigi a mɔbilitigi sariya min bɛ sira kan n'an m'o sira bonya an tɛ bɔ hɛrɛ la n'an m'o sira bonya an tɛ kɔsegi hɛrɛ la ni waati dɔ sera minnu bɛ nana kiniyanfan olu bi jɔ numanyanfan maaw bi tɛmɛ ni waati dɔ sera numanyanfan maaw bi jɔ kiniyanfan mɔgɔw bi tɛmɛ ni waati dɔ sera sanfɛ mɔgɔw bi jɔ duguma mɔgɔw bi tɛmɛ ni waati dɔ sera duguma mɔgɔw bi jɔ sanfɛ mɔgɔw bi tɛmɛ ni waati dɔ sera senamaw bi jɔ mɔbilitigiw bɛ tɛmɛ ni waati dɔ sera mɔbilitigiw bi jɔ senamaw bi tɛmɛ o ye siraba sariya ye o de kosɔn an bɛ bɔ hɛrɛ la ka kɔsegin hɛrɛ la n'o sariyaw to yen n baden alisilamɛw sira tali bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'i ye mɔbilitigi fila ye ka ɲɔgɔn gosi n'i ye mototigi fila ye ka ɲɔgɔn gosi n'i ye mɔbilitigi ni mototigi ye ka ɲɔgɔn gosi dɔ de ye sira sariya tiɲɛ n'o tɛ sariya min bɛ sira kan ni bɛɛ k'o ta n badenw an bɛ fama accident ma n'i y'a mɛn accident kɛla yɔrɔ o yɔrɔ dɔ de k'a ka sira bila dɔ de ka sariya tiɲɛ wa furu fana b'o cogoya la cɛ kan ka lɔ lɔyɔrɔ min na n'ale ma lɔ yen muso kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na n'a ma jɔ yen furu bɛ ɲagami furu bɛ kunaya furu bɛ gbɛlɛya furu bɛ tiɲɛ furu dun n'a tiɲɛna den minnu bɛ bɔ a la a bɛɛ bɛ tiɲɛ furu tiɲɛni nɔfɛ a bɛ komi yirisun ni yirisun ɲɛna a filaburu bɛ ɲa a denw bɛ ɲa ni yirisun tiɲɛna a filaburu bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ denw bɛ kunaya maa tɛ se ka sigi a suma kɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ fana tɛ se k'a den dun furu fana b'o cogoya la ni furumɔgɔ ɲɔgɔnma fila jɔla o jɔyɔrɔ la ala ye jɔyɔrɔ min di furu ɲɔgɔnma fila ma ni furu ɲɔgɔnma fila jɔla o jɔyɔrɔ la furu bɛ diya ni furu diyala den minnu bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ den sabatilenw ye nka n'o ma sɔrɔ furu kɔnɔ furu bɛ kunaya n'o kɛla den minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛɛ bɛ kɛ den sidɔnbaliw ye komi an ɲɛ b'a la cogoya min na an baden alisilamɛw ala ka hakili ɲuman d'an ma o kama an badenw an ka waati kɛ an bɛ kumana n'an baw ye olu kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na furu kɔnɔ an tilala ka garanti di an baw ma walahi an y'o taabolo minnu ɲɛfɔ nin waati jan in kɔnɔ muso fɛn o fɛn n'i jɔla o jɔyɔrɔ kɔni na k'o hakɛw dafalen di i furucɛ ma i bɛ diya i cɛ ye i denw bɛ sabati wa n'i sala fana arijinɛdenw bɛ ɲabɔ i fɛ arijinɛmuso minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲabɔ i fɛ muso ka arijinɛdon lakile an k'o de y'a ka furuso ye an y'o walanda caman di an baw ma minnu ka baara kɛ n'a ye alihamudulila siga t'a la olu bɔlen don a nu ma o la n balimamuso i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i k'a daminɛ cogo min na a laban ten kana cɛ filɛ kana cɛ ladon cɛ kosɔn a ladon ala kosɔn n'o kɛla i bɛ nafa sɔrɔ i ka cɛ ladon la dunya kɔnɔ yan ni kiyama o la an k'o paji turune

silamaya ye o doni ɲu cɛ de kunna silamaya b'a jagoya cɛ kelen kelen bɛɛ ka k'a ye nafaka bɔ a furumuso kunkɔrɔ muso mako bɛna se fɛn o fɛn ma n'o bɛ sɔrɔ ni wari le ye silamaya y'o ɲini cɛ de fɛ dɛrɛ hmm, fɛn caman de bɛ nin kɔnɔ n baden alisilamɛw i ma ye ala ko kurana kɔnɔ yan masa min ka se kɔrɔtalen don a ko ala ye maa min sɔrɔ yiriwa kɔrɔ de ye n'ala ye maa min kɛ setigi ye k'i ye nafaka bɔ i ka denbaya kunkɔrɔ ka bɛn i ka setigiya ma ala ye se min k'i ye o se nafaka bɔli i furumuso ye o ye jagoya ye n'ala ka miliyɔn d'i ma miliyɔn fani don i muso kan na miliyɔn samara don a sen na a lasi miliyɔn so kɔnɔ a sigi miliyɔn futayi kan a ladomini miliyɔn futayi la miliyɔn domini na n'ala ka miliyari d'i ma a b'o cogoya la miliyari fani don a kan na miliyari samara don a sen na miliyari sanu don siyɛni don a kan na miliyari sumani don a tulo la miliyari bon lɔ ka d'a ma miliyari fotayi bila a ka so kɔnɔ miliyari fini tigɛ ka don a kan na liyunfik dhu sa'atin min sa'ati miliyari b'i bolo i muso bɛ si bugu de la miliyɔn b'i bolo i muso bɛ si bugu de la silamaya m'o ɲin'i fɛ n balima cɛ k'a bali i furumuso ma tigɛ gbɛlɛya aa lahara don i bɛ ɲininka dɛ a b'i bolo i muso t'a dun a b'i bolo i muso t'a don a kan na a b'i bolo i muso tɛ si a siyɔrɔ la a b'i bolo i muso tɛ sigi a fotɛyi kan a b'i bolo i muso tɛ la a layɔrɔ la balimacɛ wari in dila an ma de an k'an yɛrɛ nafa n'a ye ɲɛnamaya tagabolo la ala ka wari d'an ma de an k'an yɛrɛ dɛmɛ ɲɛnamaya tagabolo la nka wari bɛ e bolo gɛlɛya bɛ i furumuso kan a ya dumuni ko gɛlɛya don a ya fɛrɛyabɔ gɛlɛya don n'a banana a furakɛli gɛlɛya a siso subhanallah a bɛ la dilan min kan o o dilan in fu bɔnen don fo a mugurinin don a si bɛ bɔ fotɛyi subhanallah maa tɛ se ka sigi o kan balimacɛ alors i ka silamɛya ma dafa dɛ ala dimilen don i kɔrɔ mun kosɔn ala ye fɛn min kalifa i ma i m'a minɛ ka ɲa ala ye kalifa min d'i ma i ka kalifa in tiɲɛ i kɛla ala ma fitiriwale ye sabu ala ka d'i ma de k'i y'a a depansi kɛ i furumuso la silamɛya b'o de jagoya kan wa man qudira alayhi rizquhu ko ni ala ye maa min garijɛgɛ koli falyunfiq mimma atahu llah ayiwa ele fana bɛ nafaka bɔ nafaka bi n'ala k'a d'i ma ala ma wari caman di e ma ala ka bugu de k'i garijɛgɛ ye o de wari b'i fɛ ala ka sunzori bugu de k'i garijɛgɛ ye o de se bɛ e ye ala ko k'i ye nafaka bɔ fɛn na ala k'i garijɛgɛ fɛn min na ala tɛ jigin i la o la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha ko ala tɛ ni jagoya ka doni si ɲun a kunna fo ala ka doni min tali nɔgɔya ni ma ala tɛ mɔgɔ karaba ka don da si fɛ da min i tɛ se ka don a fɛ ala t'i karaba ka don fɛ abadan o la n'ala k'i garijɛgɛ koli i fana y'i jija i bɛrɛmata yiri sɛtadiri i bɛrɛmata o jɔyɔrɔ i ka jɔ i bɛ se ka jɔ jɔyɔrɔ min na ala ye fitinin min d'i ma a ma fɔ jagoya i y'a kɛ komi miliyɔnɛriw b'a kɛla cogoya min na ala ye fitinin min d'i ma a ma fɔ jagoya ko miliyadɛriw b'a kɛla cogoya min na k'i k'a kɛ o cogoya la fo muso fana ka sabali ka bɛn o ma n'ala ye dɛsɛ da i cɛ kan a y'a ka ɲɛnamaya fana kɛ o dɛsɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ dɛsɛ b'i cɛ kan e ɲa samanin bɛ ka taa miliyɔndɛriw ka so de fɛ miliyadɛriw muso bɔcogoya olu bɛ fini min don o bɛ so min kɔnɔ o bɛ tapi ŋara min taama tapi ŋara min kan u ka so kɔnɔ e b'a fɛ k'i cɛ jagoya a k'o de k'i ye balimacɛ i ka n balimamuso i ka furu tɛna sabati bolo a bɛ na ni furukufuruku ye a bɛ na ni kɛlɛbanbali ye a bɛ na ni goyanya ye furu kɔnɔ muso f'i fana k'o faamuya ala y'i cɛ bila minɛn min kɔnɔ i ka kan ka fara i cɛ kan o minɛn kɔnɔ ye ala b'o de fɔ la yan masa min ka se kɔrɔtanin

dɔrɔmɛ kelen min n'i y'a nafaka bɔ ala ka sira kan o kɛla i k'a don misiri de la o o kɛla i k'a don kalanso de la o o kɛla i ka kɔlɔn de segi karitiye mɔgɔw bɛ ji ta o la o o kɛla i ka yirisun de turu mɔgɔw bɛ sigi a suma kɔrɔ o o kɛla i ka siraba dɔ de dilan mɔgɔw bɛ tɛmɛ a la ni lafiya ye o i ka wari fɛn fɛn don ala sira kan an'i ka wari fɛn fɛn kɛ ka fantanw ɲaji cɛ n'a ye ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ n'a ye ka banabagatɔw furakɛ n'a ye muso minnu cɛw sala k'olu ladon n'a ye ka yatimaw dɛmɛ n'a ye i ka dɔrɔmɛ kelen fɛn fɛn don olu dɛmɛ sira kan an'i ka dɔrɔmɛ kelen fɛn o fɛn don ka jɔn kan hɔrɔnya k'a bɔ jɔnya la k'a kɛ hɔrɔn ye o ye jɔyɔrɔba ye silamɛya kɔnɔ an ye jɔyɔrɔba minnu fɔ k'i ka wari don misiri la k'i ka wari don kalanso la k'a don kɔlɔn na k'a don yirisun na mɔgɔw ka sigi a suma kɔrɔ k'a kɛ ka siraba dilan mɔgɔw bɛ tɛmɛ hɛrɛ ni lafiya la o ye koba de ye an ka diinɛ kɔnɔ silamɛya k'o ɲin'an fɛ walima i bɛ eh, dɔrɔmɛ kelen min depanse i bɛ dɔrɔmɛ kelen min nafaka bɔ ka yatimaw ladon n'a ye ka dɛsɛbagatɔw ladon n'a ye ka kɔngɔbagatɔw ladumuni muso minnu cɛw sala k'olu dɛmɛ n'a ye ka yatimaw ladɛmɛ n'a ye silamɛya k'o ɲin'an fɛ o fana ye jɔyɔrɔba dɔ ye silamɛya kɔnɔ mɔgɔ bɛ ala sɔrɔ sira minnu kan joona o ye nin nasiraw ye walima i ye dɔrɔmɛ kelen min kɛ ka jɔn dɔ kan hɔrɔnya e kɛla sababuya ye ka jɔn dɔ kan hɔrɔnya k'a bɔ a ka jɔnya la bi a kɛla hɔrɔn ye a bɛ taa yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ dumuni min kɛ dumuni min ka d'a ye a bɛ fini min don fini min ka d'a ye a tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ a tɛ mɔgɔ ka jɔnya kɔnɔ aa n'i kɛla sababu ye ka mɔgɔ dɔ kan hɔrɔnya k'a bɔ jɔnya la ala ko ko foyi t'ale ala wasa n'o bɛ ele sara bɔ fo k'i don arijinɛ kɔnɔ de a ye nin baaraba ninnu filɛ ani dɔrɔmɛ kelen min n'i k'a depanse i ka sokɔnɔ mɔgɔw la ka malobɔrɔ san ka kababɔrɔ san ka ɲɔbɔrɔ san ka saribɔnbɔrɔ san ka kuran sara ka ji sara ka lɔ ni balow ye ka lɔ ni muso fɛrɛyabɔw ka lɔ ni muso furakɛli ye i ka depansi min k'o la a ye depansi naani nin filɛ silamɛya bɛna juman de t'a la silamɛya bɛna juman de bila ɲɛfɛ silamɛya bɛna juman de baraji bonya n'a bɛɛ ye ala kira ko salalahu alaihi wasalam azamuha ajran nin nafaka bɔli bɛɛ la ko min baraji ka bon n'a bɛɛ ye a dinaru ladi dɔrɔmɛ kelen min tunfikuhu ala ahli i bɛ min nafaka bɔ i ka denbaya la a baraji ka bon ka tɛmɛ misiri lɔ kan i bɛ nafaka min bɔ i ka denbaya la a baraji ka bon ka tɛmɛ kalanso jɔ kan i bɛ denbaya min i bɛ wari min nafaka bɔ i ka denbaya la a baraji ka bon ka tɛmɛ i ka kɔlɔn segi a baraji ka bon i ka yiri turu mɔgɔw ka sigi a suma kɔrɔ k'a den dun a baraji ka bon i ka saraba dilan mɔgɔw ka tɛmɛ a kan lafiya la a baraji ka bon i ka fantanw ladon a baraji ka bon i ka kɔngɔbaatɔw ladomuni a baraji ka bon i ka muso minnu cɛw sala ladon den minnu faw sala ka jɔ n'olu ye a baraji ka bon i ye jɔn kanhɔrɔnya a baraji ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i bɛna depansi min kɛ i ka denbaya la i bɛna dɔrɔmɛ kelen min depanse i ka denbaya la a dɔrɔmɛ kelen jɔyɔrɔ ala fɛ a ka bon ka tɛmɛ ɲumaya nin bɛɛ kan an ye ɲumaya min boloda sisan balimacɛ i bɛ mun de kɔnɔna sisan n baden alisilamɛw e hakili la i bɛ malobɔrɔ min ta la ka na n'a y'i ka so kɔnɔ k'i pɛridila a la wa e hakili la i bɛ kuran min sara la i bɛ ji min sara la ni muso banana i b'a furakɛ i bɛ fɛrɛyabɔ min san na k'a di muso ma i hakili la k'a fɔ i bolokolo bɛna bɔ a la wa wa a baraji ka bon ka tɛmɛ an ye ɲumanya minnu boloda a baraji ka bon n'o bɛɛ ye tɔgɔɲiniya dabila n balimacɛ i furumuso ladon silamɛya ye depansi min ɲini i fɛ k'i y'o kɛ i furumuso ye tɔgɔɲiniya dabila e bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ bɛɛ k'a ka ɲi dugu kɔnɔ a bolo labilalen don a bɛ hinɛ mɔgɔw la nka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔni a t'a depansi kɛ a furumuso la dumuni muso yɛrɛ de jɔlen don n'o ye fɛrɛya bɔ muso yɛrɛ de jɔlen don n'o ye furakɛli muso yɛrɛ jɔlen don n'o ye hali ala masa ni muso ya samara tigɛla o dɔrɔmɛ duuru ni o dɔrɔmɛ tan muso yɛrɛ de jɔlen don n'o ye a tɛ komi cɛ dɛsɛlen don dɛrɛ ayi n balimacɛ n balimamuso ma ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana akhiyarukum ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ min ka fisa ni cɛ bɛɛ ye o de ye cɛ min bɛ ɲumaya kɛ a ka somɔgɔ ye cɛ min b'a muso ladon cɛ min bɛ hinɛ a muso la cɛ min bɛ tulonkɛ n'a muso ye cɛ min b'a muso lanisɔndiya cɛ min bɛ kado k'a muso ye cɛ min bɛ muso furakɛ n'a banana cɛ min bɛ muso fɛrɛya bɔ cɛ min bɛ muso ka masiriw a kan ka Eh, eh, masiri minnu don n'a ka musoya dɛlen don o la cɛ min jɔlen don ni nin bɛɛ lajɛlen ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'o de ka fisa ka tɛmɛ cɛ bɛɛ kan a ko wa ale ala kira de ka fisa ni cɛ bɛɛ ye sabu ale bɛ min kɛ a muso ye cɛ si tɛ yen min bɛ se k'o kɛ a muso ye ala kira tun b'a muso ka lɔgɔ ci balimacɛ e bɛ se k'o kɛ wa ala kira tun b'a muso ka finiw kala balimacɛ e bɛ se k'o kɛ n'ala kira tun bɔra fajiri la a bɛ ji bɔ a muso bɛɛ bɛ taa ko a muso kelen kelen bɛɛ bɛ ko jiguan na ala kira ka jiguanni balimacɛ e bɛ se k'o kɛ wa ala kira tun bɛ sogo tigɛ musow ye a bɛ musow dɛmɛ gba la a bɛ musow digi digi a bɛ musow mase nin tun ye ala kira ka baara ye sallallahu alayhi wa sallam ala kira kisi ni nɛma b'a ma a ka cɛw dan fɛn bɛɛ la hata muso ladon ala kira ka cɛw dan la n'i ma se ka ala kira ta kɛ nka ala kira ta ladege sallallahu alayhi wa sallam komi an da bɛna se o waladaw ma insha allah waati nataw la nka walada bɛ fɛn min kan o de ye ala ye doni min ɲun muso cɛw kunna ko u k'o kɛ muso ye o la ni hadisa in mɛlen kɔfɛ n baden silamɛ i kana siran depansi ɲɛ bilen a dɔn fana i bɛ depansi min kɛla i furumuso la siga t'a la ala b'a ɲɔgɔnna d'i ma dunya kɔnɔ yan ka tila k'a ɲɔgɔnna d'i ma lahara don na saraka tɛ yen saraka min baraji ka bon ka tɛmɛ i bɛna saraka min di i muso ma duwawu ɲini tɛ yen i bɛ duwawu ɲini mɔgɔ min fɛ k'a bɛ duwawu k'i ye joona n'a bɛ jaabi o de ye furumuso ye can lo karamɔgɔ dɔ bɛ dugu kɔnɔ a ka duwawu bɛ jaabi i bɛ fɛnba ta ka taa d'o ma k'a ka duwawu bɛ jaabi mɛ i tɛmɛna i muso kan i muso ka duwawu bɛ jaabi o siga t'a la fiyewu i bɛ waa mugan min ta ka taa di karamɔgɔ cɛ ma dugu fan dɔ fɛ yen k'a ka dugawu bɛ jaabi e ka kariba in k'o waa mugan kuru ka di muso ma ka tila k'a fɔ a ɲɛnɛ a kunko dɔ bɛ ne da la n b'a ɲin'i fɛ i ka dugawu kɛ n ye bilahi n balimacɛ n'i y'o diya dɔn fɛn min i tɛ dɔrɔmɛ kelen don karamɔgɔ bolo tugun mɛ ɛsike anw b'an musow jate karamɔgɔ de ye ɛsike anw yɛrɛ b'a jate k'a fɔ an muso ka dugawu bɛ jaabi a cɛ jojoli bɛ yen a bɛ bɔ a muso kɔrɔ ka taa wariba ci karamɔgɔ tigɛ k'o ka dugawu k'ale ye a dɔw yɛrɛ tɛ jaabi yɛrɛ mɛ i tɛmɛna i muso min kan dɛ walahi n'i y'a d'a ma furu bonya kosɔn ani kanu min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ani danaya min n'o o dala i muso kan n'a dil'i ma o danaya kosɔn kabila le k'a d'i ma a fa diɲɛna a ba diɲɛna ni i y'a kɛ o kosɔn ka waa mugan di muso ma ka waa bi saba di muso ma k'a ka dugawu k'i ye bilahi o dugawu bɛ jaabi o tɛ kɔrɔbɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma o la balimacɛ kana siran depansi ɲɛ a lɔn k'a fɔ ka jɔ ni muso ka depansiw ye a bɛ dɔ de fara i ka afɛriw kan a bɛ dɔ de fara i jɔyɔrɔ kan a bɛ dɔ de fara i ka kɔmɛrisi kan a b'i garijɛgɛ yiriwa a b'i garijɛgɛ sabati a b'i ko diya mɔgɔw ye a bɛ kiliyanw ɲɛsin i ma

sahaba cɛ in nana ala kira ɲininka sabu lahara don na cɛ caman de bɛ minɛ ni ɲininkali dafɛ muso ka hakɛ cɛ caman de bɛ ɲininka cɛ caman de bɛna minɛ lahara don muso ka hakɛ la muso ka hakɛ bafilen don an bolo muso ka hakɛ jasilen don an bolo muso tɛ jate annu cɛw bolo cogoya si la an t'a ka kumakan jate an mago t'a ka miiriya la an mago t'a ka hakilila la balimacɛ i ɲinana i ɲinana i ɲinana joona dɛ walahi tumana min na e tun bɛ muso in kɔ f'i tun bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ tumana min na i tun bɛ muso in kɔ f'a ya kartiye mɔgɔ bɛɛ k'i lɔn tumana min na i tun bɛ muso in kɔ i tun tɛ se ka dumuni kɛ don dɔw la ala nana ka na o muso don i garijigɛ la bi e ka sira tɛ muso in fɛ i mago t'a ka kumakan na i ka sira tɛ a ka ladilikanw na n'a bɛ kuma na ɛsike adamaden de bɛ kuma na wa bilahi cɛ dɔw b'u muso jate la so kɔnɔ komi bagan n'a mako b'a muso la falilahi alhamdu n'a banna o mako ɲɛna ka ban a banna a ka sira foyi tɛ muso fɛ a tɛ ladilikan ɲini muso fɛ a tɛ muso bonya don a ka foyi la a bɛ taa la yɔrɔ min na a t'a sara muso la a tɛ muso ka hakilila minɛ foyi ye ale yɛrɛ bɛ a yɛrɛ ka lafiya dɔrɔn de jate ale bɛ lafiya cogoya min na ale b'o de jate muso ka lafiya a ka sira foyi t'o la n'ale nana ventilateur bɛ mɛnɛ n'a bɔla a tɛ kun mɔgɔ la k'e ventilateur mɛnɛ sabu funteni tɛ muso sɔrɔ funteni b'ale de sɔrɔ a ya climatiseur tɛ mɛnɛ fo ni ale nana mun kama funteni tɛ muso sɔrɔ funteni b'ale de sɔrɔ kuran tɛ mɛnɛ fo n'ale nana television tɛ mɛnɛ fo n'ale nana ale de bɛ dumuni duman dun muso bɛ balo dagabɔndala balo la ale yɛrɛ ka balo subhanallah an da bɛna s'a ma hakili ɲuman b'ala fɛ ala k'a d'an ma sahabacɛ in ka ala kira ɲininka min kɛ a ko ala kira an muso ka hakɛ jumɛn de b'an kan ala kira ye hakɛ duuru de jate a ka sahabacɛ in ye k'a yira cɛ bɛɛ la lahara don na i bɛ ɲininka lahara don muso ka hakɛ ninnu la tut'imuha idha tu'imt ala kira ko i ye muso in ladumuni dumuni min ka di i yɛrɛ ye a ka di e ye cogoya min na ɛ ala a ka di muso fana ye ten sɛ sogo tɛ wa o ka d'i ye o a ka di muso fana ye ten ni kami sogo lo a ka d'i ye cogoya min na a ka di muso fana ye ten boisson ka d'i ye cogoya min na a ka di muso fana ye ten cɛ ti hɔrɔn ye cɛ min bɛ ban so kɔnɔ dumuni na ka taa a yɛrɛ dilan restaurant na dibidaw la sogo jɛninin boisson bɛ min a kan restaurant la kafe nɔnɔma sɛfan bɛ buru kɔnɔ omo bɛri bɛ buru kɔnɔ biyɛn yiranin k'o kɛ pomme de terre kan cɛ bɛ balo o de la dugu kɔnɔ n'a nana so kɔnɔ ni muso ka so kɔnɔ dumuni gɛrɛ a kɔrɔ b'a fɔ k'ale fa balima cɛ o kuma e ye mɛlɛkɛ i tɛ dumuni kɛ wa i t'i janto i yɛrɛ la i bɛ taabolo min na ten i bɛ taabolo jugu de kan n'i sala k'i to nin taabolo jugu kan fɛn min ala b'i ka baraji bɛɛ cɛ ka di muso ma sabu i k'a tɔɲɔ a tɛ daga cɛ i ye duman dun kɛnɛ ma k'i furumuso to n m'a fɔ duman min o k'i wele walima na parce que fo n fana k'a fɔ k'a walawala pele dɔ de k'i wele walima na duman min bɛ kɛ yen o tɛ jate e yɛrɛ bɛ wari bɔ i kun ka duman min san dugu kɔnɔ n'i y'a dun k'i muso to bɛɛ lahara don i bɛ ɲininka a la cɛw b'a janto nin yɔrɔ la dɛ n'a ma ɲɛ k'i ka duman dun dugu kɔnɔ i ka duman min dun dugu kɔnɔ dɔ yɛlɛma sachet la i bɛna a di muso ma walima n'i nana yafa caman ɲini muso fɛ k'a fɔ ne k'i janfa koyi a i ka n janfa wallahi n k'i janfa sabu ne bɔla dibi de la sisan sogo jɛninin ni boisson yafa n ma n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen ni muso k'a yafa la fabiha wa niima mais n ma la a la ni muso bɛ yafa i ma sabu muso bɛ muso la ni seli n'a a seliw tɛ a tɛ sogo jɛninin ni boisson min abada mais dɔw bɛ boisson min fo k'a kɛ u koji ye cɛw walahi bilahi ɛɛ nin ye nin nin ye hakilintanya baara dan ye kodɔnna tɛ sɔn nin ma fɛn min ka di i ye a san ka na so kɔnɔ i ni denbaya bɛna a bolo don a la fɛn min n'a nege k'i minɛ a san ka na so kɔnɔ i ni denbaya bɛna a bolo don ɲɔgɔn fɛ o la denmisɛnw bɛ dugawu min k'i ye furumuso bɛ dugawu min k'i ye walahi n'i nana sugu la i bɛna i b'a ye i bɛ a jɔyɔrɔ ye i ka sugu la o don tɔgɔ sika t'a la fiyewu hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma tut'imuha idha ta'imt dumuni min ka di i ye k'i jija i ye muso ladumuni o dumuni na a y'a lɔn baden alisilamɛw k'a fɔ dumuni duman fana a ka ɲi muso farisogo ma sabu muso farisogo mako bɛ entretien na n'i bɛ fɛ muso farisogo ye nugu muso ye tulɔ a ye fa musoya yɛrɛ la ni dagamu a dagamu bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ o de ye i janto muso ka dumuni na witamini bɛ dumuni minnu na o ɲini k'a di muso ma ni muso b'o witaminiw dun su ani tile a fari bɛ nugu n'a fari nugula o nafa bɛ e de kan kɛ aa o nafa b'e de kan ni muso kɔni fari nugula o ma o nafa b'e de kan n'o tɛ ni muso fari bɛɛ kɛra kurukuru ye o tɔɔrɔ b'e de kan kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma o la n balima cɛ dumuni min n'a bɛ musoya basigi muso la dumuni min n'a bɛ muso ka musoya sara kɔrɔta n balimacɛ n b'o de f'i ɲɛna i kana siran depansi ɲɛ i bɛ depansi fɛn fɛn kɛla i ka denbaya la ala b'a juru sara i ye dunya kɔnɔ yan lahara don fana ala bɛ jɔyɔrɔ ɲuman d'i ma sika t'a la ma ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam u delila k'ala kira ɲininka ko yala muso min sigila cɛ fila cɛ saba cɛ naani kun o bɛ se ka kɛ kɛ muso bɛ furu cɛ dɔ ma o bɛ fatu a bɛna furu cɛ wɛrɛ ma o bɛ fatu a bɛna furu cɛ wɛrɛ ma o bɛ fatu muso min sigila cɛ saba kun walima cɛ fila kun lahara don na muso in donna arijinɛ kɔnɔ cɛ fila in bɛɛ donna arijinɛ kɔnɔ walima cɛ saba in bɛɛ donna arijinɛ kɔnɔ k'a bɛna di jɔn de ma arijinɛ kɔnɔ a cɛ fɔlɔ wa walima a cɛ filanan walima a cɛ sabanan walima a bɛ kɛ cogo di ala kira ye min fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko cɛ min tun bɛ hinɛna muso in na k'a bɛ d'o de ma arijinɛ kɔnɔ yen walima lahara don ala bɛ muso in jɔ ka cɛ saba in jɔ walima ka cɛ fila in jɔ k'a fɔ a ye ko cɛ min k'i diya t'o tigɛ minɛ a bɛ taa don a ka arijinɛ kɔnɔ e n'ala cɛ e min tun bɛ dumuni duman kɛ ka muso to yen muso bɛ taa e tigɛ minɛ wa e min tun bɛ muso lakasi k'a tɔɔrɔ k'a kelen fililen to so kɔnɔ i mako t'a ka bana na i mako t'a ka mɔgɔw la i ka sira t'a fa fɛ i ka sira t'a ba fɛ i ka sira t'a yɛrɛ fɛ i t'a jate e ni ala cɛ muso bɛ taa e tigɛ minɛ k'a ye taa arijinɛ kɔnɔ abadan cɛ min tun b'a a mako don la muso in na cɛ min tun bɛ muso in ladiya cɛ min tun bɛ muso in furakɛ n'a banana cɛ min tun bɛ muso in naani k'a berebere k'a dodon ka lɔ n'a ka fɛɛrɛ bɛɛ ye o de ye cɛ kisɛ ye o de fana ye cɛya ye lahara don muso bɛna o cɛ de tigɛ minɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ siga kɔni t'a la fiyewu n'o tɛ e min b'a tɔɔrɔ la e kɔni tɛ o muso wɛrɛ de bɛna d'i ma alijinɛ kɔnɔ n'o tɛ e muso in tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma wa takisuha ida kitasayit ala kira ko sahaba cɛ in ma fɛrɛyabɔ min ka di i ye k'o tigɛ k'a don i muso kan na muso ka fɛɛrɛya bɔli ye diyagoya ye cɛ kan aa cɛ caman mago tɛ nin yɔrɔ la dɛ muso ka fɛɛrɛya bɔli kabini muso bɛ furu don min na ale ye kɔɲɔfani minnu tigɛ ka di a muso ma o y'a bannen ye cɛ dɔw bɛ san minɛ ka t'a ban a tɛ fɛɛrɛya bɔ tigɛ ka di muso ma kuma tɛ k'a kala wari d'a ma i bɛ fini fɛn fɛn ye muso kan na muso yɛrɛ de bɛ cɛsiri ka wuli ka jɔ k'o faniw ɲini k'o kalan ka don a kan na farafin muso ka ɲi dɛ muso b'o fini minnu tigɛ a bɛ tila ka o finiw muso yɛrɛ ka fini min tigɛ ka a kalan wari bɔ k'a kalan muso bɛ tila k'o fini ɲumanw don a kan na ka cɛ kunbɛn n'a ye cɛ dɔw bɛ yen tellement foutaise b'o la a bɛ muso c'est-à-dire a b'a kɛ komi muso ma fini yɛrɛ don a kan na quoi la ilaha illallah muhammadu rasulullah i m'a ye muso bɛɛ découragé la o tɛ labɛn cɛw ɲɛfɛ i m'a ye muso bɛɛ découragé la o tɛ fini ɲuman don cɛw ɲɛfɛ wa i m'a ye muso bɛɛ découragé la cɛ bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ a ma ko a m'a yɛrɛ saniya parce que ale bɛ nin bɛɛ kɛ cɛ t'a jate foyi ye kabini ale furula cɛ ma cɛ ma deli k'a fɔ a ma fɔlɔ aa karisa i ka fini ɲɛna aa karisa i ka parifɛn kasa ka di aa karisa i ka dumuni a diyala aa karisa i ni ce musoya la ala k'i sutura aa cɛ dɔw bɛ kabini muso furula a ma san tan ni a ma deli k'a fɔ muso ma fɔlɔ k'i ni ce ni k'a bɛ kuma na muso ma dɔrɔn a b'a jalaki la de kɔgɔ tɛmɛna nan na turu tɛmɛna nan na foronto tɛmɛna nan na mais muso ka siɲɛ joli de kɛ ni kɔgɔ ma tɛmɛ nan na turu ma tɛmɛ a la foronto ma tɛmɛ a la mais i m'a tando o kan n'a tiɲɛna a bolo lon min na sa e bɛ sɔrɔ k'a dɔgɔya fo k'a bɔ miseli wo fɛ a lɔn kalifa dɔ de b'i bolo i bɛ kan ka tulon kɛ kalifa min na n balima cɛ i dun kana tulonkɛ kalifa in na sabu ala k'a kalifa i ma de masa min na t'i ɲininka kalifa in minɛ cogoya la o de ye alahu ye ala tɛ tulonkɛ masa ye n'a tola ɲininkali kɔnɔ ma n balima cɛ ko e bɛ ɲininka lahara don muso kunko la ayiwa n'i ka tulon k'o la aa i ka tulon kɛ fɛn jugu b'a la dɛ o la muso ka fɛrɛyabɔ an y'an janto muso ka fɛrɛyabɔ la ni se b'i ye kalo o kalo fini tigɛ ka di muso ma n'a se b'i ye kalo fila o kalo fila fini tigɛ ka di muso ma n'a se b'i ye dɔgɔkun kelen o dɔgɔkun kelen fini tigɛ ka di muso ma fini kura bɔli tɛ dan waati kelen ma sanga ni waati bɛɛ fini kura de bɛ bɔ n'a se b'i ye fini tigɛ ka di muso ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen sabu n'i y'a mɛn muso masiri de don o la fini tigɛ ka di muso ma a b'o kɔnɔna na fana i janto i muso ka makiyajiw la a b'a yɛrɛ cɛ ɲa ni makiyaji mun ye i janto nin bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ ye doni de ye silamɛya ka nin bɛɛ de ɲun muso kunna cɛ kunna a ko a y'o kɛ muso ye muso ka makiyaji a b'a yɛrɛ makiye ni fɛn minnu ye k'a yɛrɛ cɛ ɲa e ɲakɔrɔ o la n da b'o de kan o n'o tɛ a y'a a yɛrɛ cɛ ɲa ka bɔ n'a ye yasa walicɛ wɛrɛ ka ɲabɔ a fɛ o ye ta tiɲɛ ni halaki de ye o muso in ma o n'an ko ka makiyaji sisan k'a di muso ma o kɔrɔ de muso ye a yɛrɛ makiye a cɛ ɲakɔrɔ ka fini ɲumanw don a cɛ ɲakɔrɔ fini minnu ni a modɛli ka di e yɛrɛ ye a kalan k'a bil'i muso kan na chéri regarde mon dos aa i m'a lɔn o cɛ ka ɲi muso kan na so kɔnɔ babi zoto chien m'a mordu aa i m'a lɔn ninnu cɛ ka ɲi muso kan na so kɔnɔ n'a cɛ nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la balcon bourré aa i m'a lɔn nin cɛ ka ɲi muso kan na tuma min na n'a cɛ nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la walahi fini ninnu dɔw bɛ kɛ sababuya ye cɛ ka tile ban boliboli ni wulikajɔ min na ni a sɛgɛn kɛnin bɛ ka a fari faga ni fini dɔw yeli muso kan na cɛ bolo dɔrɔn a bɛ sɛgɛn in bɛɛ yɛlɛn ka bɔ cɛ fari la a bɛ sin ka cɛ dusu suma ten k'a hakili sigi a b'a dɔn jaa muso ɲumanin dɔ bɛ n bolo muso ɲumanin min n k'a suwazi fini de b'o kɛ o makiyaji de b'o kɛ n balima cɛ mun de kosɔn musow t'o yɛrɛ makiyala ka cɛw kunbɛn tugun mun de kosɔn musow tɛ fani ɲɛnama don la ka cɛw kunbɛn sabu ko n'olu k'o kɛ ko cɛw t'o jate ni muso ka fani ɲuman dɔ don bi ka i kunbɛn n'a ye e ma fɛn fɔ kunun a ka dɔ don i ma fɛn fɔ bi a ka dɔ don i ma fɛn fɔ a bɛ se tile saba tile naani ma yɔrɔ min na a tɛ foyi don tuguni ka e kunbɛn n'a ye e bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la ka n'a sɔrɔ i taatɔ la sɔgɔma tagafe nɔgɔni min kun sirilen don a cɛ la i bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la ka n'a sɔrɔ o tagafe nɔgɔni de sirilen don a cɛ la mɛ n'a bɛna bɔ ka taa denwuliyɔrɔ la ka taa kɔɲɔko yɔrɔ la hali ka taa suko yɔrɔ la a b'a yɛrɛ labɛn parce que mun na a b'a yɛrɛ labɛnna ka bɔ min kɛ mɔgɔ minnu b'a ye olu b'a fɔ aa karisa i ka fini ɲɛna aa karisa i ka tayɛri a bɛ se fini kalan na aa karisa jɔni k'i ka fini kalan aa fini ɲɛna koyi bon n'i ko muso ma fini o fini na ko a ɲɛna don o don a bɛ dɔ wɛrɛ don min ka jugu ka tɛmɛ o kan mais ne tɛ fɛn fɔla balimacɛ cɛ b'a kɛ komi ale ma muso ye aa o bɛ digi muso la dɛ o de kosɔn muso si t'a yɛrɛ labɛnna tugun ka cɛ kunbɛn muso si tɛ a yɛrɛ makiye la tuguni ka cɛ kunbɛn balimacɛ an b'an janto nin yɔrɔ la muso ka makiyaji an b'an janto a la o ye hakɛ dɔw ye silamɛya ka hakɛ minnu ɲini musow fɛ insha allah o la nin ye hakɛ damadɔ ye ka bɛn bi baro ma n'ala sɔnna cɛw ta daminɛna de o ma ye min fɔ an baw ye insha allah ala ka hakɛ min ɲun cɛ kunna k'a y'o kɛ muso ye o le nin ye ɔ n'o bɔra yen sa an bɛna na ni tikitaki dɔw ye cɛ ka kan ka min kɛ a muso ye furu kɔnɔ yaasa a bɛ se ka muso dusukun sɔrɔ cogo min na n'ala sɔnna